Féach an áit, bunaithe ar an tráchtas Look at this place le John D. Sheridan. Tá an fear céile ina leaba, babhta den bhfliú air, ag fanacht le cuairt an dochtúra. Seachas cásanna millteanacha, dála niúmóine nó titim ó dhréimire, Sé an t-imní is mó atá ar bhean an tí ná the state of the room. Is mian léi a chinntiú nach gcuirfidh an fear náire orthu go léir roimh an strainséir. Filleann sí ón scairt fón leis na focail Féach an áit! Tugann fear an tí sracfhéachaint thart timpeall An méid de gur féidir leis a fheiceáil ó cheo an deataigh tobac. Osclaíonn an bhean gach fhuinneog go leathan. Clúdaíonn an fear é féin sna blaincéid le béic, 'An mian leat mé a mharú? Ní theastaíonn uaithi é a mharú, Ach má tá an bás i ndán dó, beidh cuma néata ar an seomra. Glanann sí, scuabann sí, réitíonn sí, cuireann sí brat reatha ar an mbord maisiúcháin agus vása bláthanna ar a bharr, áit a fheicfidh an dochtúir é. Ansin féachann sí go déistineach air. Féach an leaba! Cheapfadh duine gur cró na muc a bhí i gceist. I bpreab na súl tá an fear ar chathaoir, fallaing sheomra air, clúdaithe le cuilt. Cuireann sé chuige an leaba a chóiriú. Feiceann sí na bráillíní nite agus an adhairt rufach á gcur in ord. Buaileann sí agus greadann sí an leaba, agus i ndeireadh na dála, tá an leaba ar nós leaba ar taispeáint sa siopa éadaí. Filleann sé ar an leaba agus é ag éisteacht le rabhadh uaithi féin a bheith níos néata as seo amach. Tá cuma nua ar an seomra agus tá obair na mná déanta. Tá sé in am don othar anois. Cíorann sé a chuid gruaige, ligeann sé don bhean spúinse tais a chur thar a aghaidh is a lámha. Níl sé crosta ná suaite. Cuir braoinín cumhráin faoi do chluasa agus beidh liom. Féachann sé thart. Barda ospidéil atá ann. Fiú an slipéar a bhí in úsáid aige mar luaithreadán, tá sé imithe agus péire slipéar nua ina áit. Go tobann, titeann an lug ar an lag. Tá a chuid éadaí imithe. A chasóg? A bharrchóta? A léine? agus a bhríste. Go dtí seo bhí siad san áit ar cheart dóibh, ar chúl cathaoireach. Tá siad díbrithe, ní go dtí an vardrús, ach go seomra na mbuachaillí. Amantaí, tarlaíonn a leithéid do dhuine atá ar bheagán céille. nó do dhuine a dhíoladh iad ar son uisce beatha. Masla don fhear chéile macánta dílis. Is measa ná masla é. Is milleadh é. Is í sin an chathaoir a bhí dílis go deo dó, an chathaoir ar a fhág sé a chuid éadaí, a thiachóg, eochracha an chairr, a mhionairgead, na rudaí ab ansa leis, imithe. Is fear brúite briste é. Féachann sé amach thar na bráillíní glana bána. Ní bheidh síocháin aige go bhfágann an cuairteoir agus an t-oideas scríofa. Fhad is atá an Dochtúir agus Bean a' Tí ag cogarnaíl go rúnda sa halla, teitheann sé go seomra na mbuachaillí agus bailíonn sé a mhaoin. Tá siad arís ar crochadh go maorga trasna na cathaoireach. Tá feabhas ar a scil. Tá cion ag fear ar a chuid éadaí. Is leis féin amháin iad. Is maoin phríobháideach na baill éadaí a chrochann sé thar an chathaoir gach oíche. Is sciar comhroinnte gach rud eile faoi chóras comónta bainistíochta. Ach is leis an fear féin a chóta go dtí go ndéantar cóta gearr do dhuine de na gasúir as. Nuair a deir fear, 'With all my worldly goods I thee endow, níl a bhríste san áireamh. Táim ag trácht ar fhormhór na bhfear, ach tá eisceachtaí ann, Iad siúd a chrochann a gcuid éadaí go néata sa vardrús roimh dul a chodladh, cé gur leo na héadaí, níl baint dlúth acu leo, ní ghránn siad iad. Chuala mé freisin faoi fir chumhachta a mhaireann i dtithe galánta agus gur gá dóibh turas deich méadar a shiúl ar maidin chun bualadh lena mbríste. Is fearr le formhór na bhfear féachaint chuige go bhfuil a mbríste gar dóibh, maidin is oíche, réidh do gach sórt éigeandála. amhail ridirí na seanaoise, is fearr linn an chathéide a bheith réidh chun catha. Bíonn crot níos fearr orainn nuair a chloisimid an dochtúir ag tiomáint leis ar a bhealach. Is féidir linn an seomra a bhfuil cleachtadh againn air a réiteach arís agus a bheith compordach ann leis na sólaistí a bhfuil taithí againn orthu. Is fíor go bhfuil dainséar athiompú tinnis ann, d'fhear ag rás ó sheomra go seomra ag lorg a bhríste, ach ag an am céanna, beidh sé réidh in am an ghátair má théann an teach trí thine.